nne m akwari ọmụ biko ekenekwa m gụ nne m akwari ọmụ ekenekwa m gụ akwari ọmụ ụmụdo ya ekenekwa m gụ akwa mụdobe udo biko nne n'okwu onye tata ka anyị na-anụpụrụ gị ọnụnụ ọnụnụ ọwụnawa ọnụnụ ahụ nke ị na-anụ ụmụ udo oyi ụzọ ọnawa ụzọ ka i si agba ụmụ udo oyi ụta egbe niile ahụ nke gbara anyị ụta niile ahụ nke gbara anyị ube niile ahụ nke gbara anyị nrịanrịa niile ahụ nke i wetara anyị ma i ji iwe wee wetara anyị

nrịanrịa ahụ ọrịanrịa ife niile ahụ ife i ji wee nwa anyị ọgụ nne na ọ tata ka nna anasị ya nne biko ogbe ọgụ na a sị na e were iwe gbuo ọchụ na iwe naa na ọchụ aha ana na anyị akwadogo i merigo nyawa ọgụ ahụ i merie na o nweghị ego ya na-azọ ya azọ a na-azọkwa aha esi ibobo ngọ nne na i nwere ibobo n'imere na mgbe nne ọmụmụ nne ọ na imeri ha oyi ya nọ be m ọ maka ife ike nke i wetara na ngwuru anyị ọ maka ọnwụ ike nke i wetara ọ maka atụghị na ama oghe ọ maka agakata n'ihu aganawa azụ nke i ji wee nwa anyị ọgụ ma nne ya nne ya ma enwu n'ike i ji nwa anyị ọgụ nne ọ nya mere anyị ji wee bịazie ka a sị ka anyị dozikwa ahụ etu ndị gboo si wee debe nne biko tata ka anyị na-anasịsị ya egbo taa ka anyị na-anasịsị ya nwa wee na-asị na dịka anyị na-akwado igburu gị anụ anyị gbuoro gị anụ ka anyị ṅara edozie anyị gbuoro gị anụ ka ife ọma bataba ọlụ urio nke anyị nyere ka ị na-arụgọzi anyị nne biko i bidokwa lụwakwa ọlụ etu ahụ ndị gboo si wee debe gụ wee na-alụ ọlụ i chekwakwawa anyị n'aka ajọ mmụọ chekwawakwa anyị n'aka ajọ mmadụ nne biko chụwakwana anyị amoosu na amoosu karịrịzi nkụ n'ụwa tata nne chụwakwala anyị amoosu nne chụwala anyị ndị ajọ obi ndị ogbuo n'ihu ọghọrọ n'azụ ndị udo nekụrụ nwanne ya akpụ onu ndị ndị bụ agụ nọ n'obi ndị otu nzuzo ndị otu ọjọọ ndị na-anọ n'otu were ana ọbara mmadụ ndị na-anọ n'otu were ana akara aka nwanne ha nne chụwakwara anyị ya na ọ nya ife na-arụ ya nwaanyị ya ka ndị gboo ji wee debe nne anyị asị biko nne chụwakwara anyị ya nne zọwakwa na anyị ndụ zọwakwa na ụmụ ekwena ka anyị nwụọ n'ilo ekwena ka anyị pụọ n'ilo ka ife ike mekwa anyị nne chekwawakwa anyị ka i sibu echekwa anyị chewakwa anyị na ya ya nwụchụzi ya nwụchu nne ka anyị nọwakwa ogologo ndụ dịka ndị gboo sibu anọ ya nne ka ọnwụ anyị wụrụkwazi ọnwụ 90 ọnwụ 100 ọnwụ 120 ọnwụ 130 ọnwụ 150 nne onye dị ekwukwu me nya wụrụ ọnwụ 200 and anyị anọ 200 anyị nọ n'isi ike na ọ na mgbasi ike na ọ na aṅụrị ahụ esie anyị ike ọhụụ nke anyị anọ na akwọ a- ọrịa ọrịa akwọ akwọ akwọ ọrịa wee na na-ebi mba anyị anọ nọsie ya ike biko nne na ọ nya ife anyị na-ayọ tata tata anyị na-anụpụrụ ụwa ọnụnụ a ka i chekwakwa anyị nchekwa ahụ ndị gboo dobe ka i chekwakwa anyị nne wepụrụ anyị agakata n'ihu agawakwa azụ ka anyị bido tata na-akpa ego mgbugbe ọnụ mgbugbe edewele na-akpa ego anyị asị na anyị a kpagido kpagido wụrụ milionia obere oge ọ daa katakatakatakata azụ na ọ dapịasịkwana nne gboola anyị ya anyị na-akpa ego ngọzi anyị na-abịa ngọzi anyị na-abịa n'ukwu n'ukwu milionia milionia a na-aga ya ya kpakatazi ego daba adaba n'okwu onye ahụ ife anyị na-ayọ o biko nne o ife ndị gboo ji wee dowere o ahụ isi ike adụla anyị ogologo ndụ adụla anyị ife akụ akụ na ife enwe enwe adụla anyị anyị amụwakwa nwoke mụwa nwaanyị i nee anya na ngwuru be udo oyi fụ na ọmụmụ na-esiri anyị ike ndị na-amụ amụ amụ sọsọ nwoke nwoke nwaanyị adụghị ya nụ amụ sọsọ nwaanyị nwaanyị nwoke adụghị ya nụ nne biko ife ndị gboo ji wee dowere o ka ọmụmụ nwoke dụ ka ọmụmụ nwaanyị dụ ka ndụ nwoke dụ ka ndụ nwaanyị dụ ka e gbuoro anyị ajọ mmụọ ka i gbuoro anyị ajọ mmadụ nne tata anyị na-anụpụrụ gị ọnụnụ wee na-akwado imere anyị oriri ka ime kọdola anyị ife niile ahụ ife Udoye bu n'obi wee hiwego ụwa ọdọ ọmụmụ nne ka i mewekwara ya ya ndụ agamniru ogologo ndụ na ahụ isi ike agarị ofu wee ego gbuola ya amosu mmụọ igbuola ya amosu mmadụ n'ọnya ka nna ya ọtata tata anyị na-anụpụrụ ọnụnụ tata anyị na-anasịsị gị egbe na mma niile ahụ

ọ ya dị na eke otu a ka o si dị n'oye otu a ka o si wee dị na afọ otu a ka o si wee dị na nkwọ afịa anọ n'izu n'anọ mụnwa Sọmtochukwu Udoye ụkwanụ mụnwa ife mere azụ aka ọgba akụrụ wee kwadowe wee dere na be m nna aga m n'iru nke m ya akarịkwa ọnwụ ike ya adụ be m anya mmiri ya abata be m ụmụ m niile ya adụchacha aka mụọ nwa mụọ nwaanyị mụọ nwa n'ihu m ndị ya anụ di anụọ di mụọ n'ihu m eduo m ha akaba nka chacha na arọ 150 n'ahụ isi ike ụmụ m akwa m enweghị ife a wụrụ n'otu a nsiwekwe ka ọ esiwedo aga n'iru adịrụzi ụmụ m na-aga a na-emekwakwa ahụ maka ọ ka mmụọ na-emerụ mmadụ ka mmadụ na-emerụ mmụọ ị na-emekwa ya ya na-emekwa ahụ obi aṅụrị adị na ngwuru anyị otu a nsiwegodo oke esiwe mere ya nne si asị nke mmadụ okwe otu achukwu na ndị a na-ekwukwu na ọfọ ọkwa ọfọ ka ndị wee wee sị na ọfọ ka ọ eji wee la

enweghị kamera ehm, front kamera na-eme front kamera okwere aga amaghịzi na ọ na-eseta m na ọ na-esetazi m ọ naghị eseta m ka m megbuo okwu a ka ọ dị nkenke ehm, ọ na-eme vidio mana ọ wụ karịa 35 minutes Facebook eme ya ọ ya ekwuzi okwu so m megbuo ka ọ dị nkenke ah, ehm, ihe a kịta anyị na-eme bụ ọnụnụ ka m nụpụrụ tata ife a na-akpọ wụ ịnụpụ ọnụnụ ị mara na ọ na-awụ a gwa ndị mmadụ ka esi eme na a na-akpado mmụọ akpado odobe ahụ nọ like I said before nọ ka o wee lụọ ọrụ nọ ka i wee lụọ ọrụ n'ọnyịnya ka e wee karịrị gị ọrụ ka ego wee bataba mba a na-akpado mmụọ akpado ife a kịta wụ ọdọ mmụọ a dụ be m tata ka m nụpụrụ ya ọnụnụ kedu ife wụ ịnụpụ ọnụnụ ịnụpụ ọnụnụ dụ ka amnesty ka m kpọọ ya amnesty asị na mgbe ahụ ndị Niger Delta na-anụ ọgụ a na-agba egbe na-egbusisi ndị polisi polisi a na-egbusisi ndị Niger Delta gbagide egbe gbagide egbe gbagide egbe o nwere onye agbaruola egbe ahụ gọọmenti wee gaa for peace talk ị fụrụ ya peace talk ha gara ife ahụ ha jụrụ inye ndị Niger Delta ekweta inye ha ya ekpe udo ekpesie udo wee gwa ha na a ya ebu egbe n'aka were eme udo ebe ekpechagoro udo fụ na ha kwetara ife e kwuru na ha ya abịazi surrender egbe ha which is amnesty egbe ahụ e ji wee nụọ ọgụ ka a dị sure na udo adụgo so that a ya emezi ife gọọmenti gwara ha ka obi aṅụrị dụ ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ m na-agwa ndị mmadụ ọ dụ ka a sị na ụfọdụ chọrọ sharp sharp sharp sharp kelee ebe ya shortcut ọdịnala igbo enweghị shortcut ime mmụọ enweghị shortcut ị ghọtago ime mmụọ enweghị shortcut ọdịnala igbo enweghị shortcut mana ụfọdụ chọrọ sharp sharp nwanne sharp sharp ahụ eme gị waste ya ego o nwere nwa mma m ji ejekwaruchala ọdọ ọmụmụ na ọhụ ihe mbọsị dịda ife ahụ akwadochara m ya ọdọ ọmụmụ m gwa ya na ọdọ ọmụmụ a biko sị egbukwanara ya anụ na anyị akpụ ya alụ akpụcha alụ ka e kpuchiri ya ọnụnụ ife e gbuoro ọdọ ọmụmụ ahụ anụ o kwe m m kwadocha ọdọ ọmụmụ na ọmụhamụ ife ya na cousin brother ya ka onye ụmụnne ya dị ife a na-eme dibia kpara the boy bịa fụcha ọdọ m sị ha gụnụ ka a na-egbukwara na ịfa ụka ndị bịa mmụọ onye gbuo anụ ya jee gbuo anụ na o nwehụ na akwado ha mmụọ na a kwadogo mmụọ sị jee gbuolu mmụọ anụ na ife ahụ na-ekwu okwu ka m wee fụọ ọrụ na ọ ka m wee charge ya ego anụ dị ego kwa ka ọrụ ọrụ na ndị dibịa na-eme ka sị jee gbuo anụ nwoke ahụ wee jeje gbuo anụ na jee gote ebune na ewu na ewu wee je gbuoro ọdọ ọmụmụ ahụ according to him n'abalị after ka e gbuchara anụ ahụ mmọnwụ ndị mmọnwụ wee jube ha na-atọwasịrị ya ọmụ na ala na-atọwasị ọmụ na ala ọ pụta na-ajụ ha ka ezi na e ji atọwasị ọmụ na ala ha wee were ọmụ ahụ were apịa ime ife mpịa mmadụ ọmụ ilu na mmụọ na-apịa ya ọmụ ahụ ọmụ a ka a pịara ya o teta since ahụ ghọtaghị ije ọ gba nkịtị ọ kpọghọ m ọdụba after one month ọ dụ ka a sị na o bidozie nwewe issue ọ kpọọ m na phone sị m na mụ na-ekwo mụ na-ekwo m na-ekwo m gbagodu ya afa wee gbara ya afa na-agba afa na-aba mba na nwere ọdọ m na-enye nsogbu isi agha bụ ọdọ mụ a ka ịkwanụ ha ọfazi ọ sị m ee na o gburi ya anụ na o gbugori ya m sị ọ ga gakwa ka i si gbuwere ọdọ mụ a anụ a kpụziri ya arụ kpuchiri ya ọnụnụ ọ sị m mba na o nwe nwanne m nwoke na-emekwa dibịa gaziere gwa ya na ya gbuoro ya anụ emesịa na arụ adịrọ ya egheghị m ya ọnụ o kwucha ife ahụ m sị ya jee chọọ ife ya ọ ya eme onwe na jee chọọ ife ọ ya eme onwe ya akpọzina m na phone ọzọ mecha ọ kpọchie ya wee after emesịa dozie ya ọ dụ mma e nwere usoro e si eme mmụọ ụmụnne m mmụọ ahụ a na-eme dibịa ka eme mmụọ nwere usoro mmụọ enweghị shortcut and usoro ahụ e si eme mmụọ i jihanụ usoro ahụ wee mee nwanne m ọ emebisiri gị ife ọ na-emebisi ife mee mmụọ na usoro e si eme mmụọ ka ị nwee aṅụrị mmụọ na-alụ ọrụ mana problem anyị nwere bụ na anyị chọrọ shortcut anyị chọrọ shortcut ọdọ mmụọ na akpụgo m ya alụ ochieri ya onugbu na ọnụnụ ka nnọpụrụ ya the next thing wee gbuziri ya anụ aṅụrị wee dụ ka aṅụrị wee dụ ka ọ nabata oriri ya ife niile na-ese okwu ebiela ụmụnne m ife a na-akpọ ya amnesty na olu ndị oyibo na ndị igbo wụ ịnụpụ ọnụ ife afa na-akpọ ya wụ ogori akwụ ọhọkwa onunu asọkwa m n'inu bụ onunu ọnụnụ ọnụnụ ife afa na-akpọ ya wụ ogori akwụ onunu wụ akwụ odii ọnụnụ wụ ogori akwụ amaghị m ife afa nke dibịa ya da-akpọ ya mana ife afa m na-akpọ ya wụ ogori akwụ sụrụ ji anụpụ ọnụnụ ọnụnụ a na ọnụnụ ka mmụọ iwe na-ewegbugoro mmadụ wetara ife isi ike tọtọ ife arụ na na ngwuru edukwadocha mmụọ ahụ anụpụrụ ya ọnụ amnesty ife niile ahụ eji wee nụọ ọgụ ahụ ka ekpokọrọ ya wụsa na ọgụ ebiena ka eribezi oriri ka ife ọma batawakwa ka ọṅụ batawakwa ọ ya wụ ife ngodoru na ige ntị na ngodo ngodo na aja na agbapụ n'abalị a ụmụnne m a sị na m eji ọdụ mma wee na-akụzigasịrị unu ife omimi ụfọdụ na ebe ụfọdụ ndị mmadụ si eme mistake biko ọdịnala na-alụ ọrụ mana problem anyị nwere wụ na anyị adị eme etu esi kwesị ahazi agbami afọ agbami were eme onye ọwụna na-emezi shortcut shortcut shortcut nna ka ozugbo ya ozugbo ozugbo ka ọdụ ka anyị pụọ ozugbo ozugbo ka m naba tọrese na mmadụ ya abịa tata bee tata doziere ya mmụọ tata ogbu arụ tata ọ naba tata ọ bụla etu a ka esi eme ị chọrọ ime ọdịnala ihe wepụta obi gị wepụta onwe gị mee ya ọfụma nwee uru nwee ife ọma na ya ife i mere aṅara ya adụ echi niile ị dụ proud na i mere mana ọ bụrụ na i meghe ya ọfụma ana m agwa ndị mmadụ ọ kakwara gị mma na i meghe karịa na i mere ya na i meghe ya ọfụma ọ kakwara gị mma na i meghe karịa na i mere ya mana i meghe ya ọfụma ọ ya ka m ji gwa ndị mmadụ na mmụọ adụghọkwa ka ọgwụ nwekwa ego gwọọ ọgwụ gwọjọ i buru ya tufuo i mee mmụọ mejọọ amaghị m ife ị ya-eme until i dozikwa ọ dụ mma aka m gwanụ nwoke udo esomtochukwu Ike nke eze mmiri na Anị Edo, ọkwa Nnewi ka anyị si jee. Ee, ọdịnala amaka. Ọdịnala bụ ife na-ebu eke. Ọdịnala mara mma. Ndụ dị na ya. Aganiru dị na ya. Hmm? Enwere m a lot to talk mana Facebook is always eh, ọ na-restrict karị long video. That's why I prefer YouTube m ya na WhatsApp. Ha? Ka mana ka m bigodo ebe a. m mechaa nwekwara maka ya maka mma eji ọdụ mma wee kụzigasị a lot of things eh? nya gaziere unu peace out ike nke eze mmiri na ala edo anyị ejighị ụjọ eto okorobịa anyị siri ike wee bụrụ egbe egbe abụrụ ike anyị ife onye na-eme ka ọ ma anya gị nwa dibịa ife ya ada anyị ezumezu ọ wụ ha gosi gị ụzọ ka ị mara ụzọ imedo mmụọ na ọ na-ewu dibịa mmụọ bụrụkwa ndị dibịa ọgwụ dibịa ọgwụ dị iche dibịa mmụọ dị iche ị na-eme mmụọ ezumezu gosi gị ụzọ ka ị mara ụzọ imeda mmụọ ha na-agbara gị ama ka esi emeda mmụọ ha nye gị afa na-ekwu eziokwu inwe ha afa na-afụ ụzọ na-ekwu eziokwu ọ na-elapụbazie mmụọ nọ ya lụrụ emesịa